ife dị n'ọjị igbo dịka anyị si wee gọọ ọjị ee ọjị igbo bụ nnukwu nri ka ọ bụ ndị ugwu nwere nke ha mana nke anyị na-ekwute ata bụ ọjị eji mara ndị igbo a sị na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ e kwesịrị mmadụ bịara ana na ana igbo onye ọna bụ onye igbo echere ya ọjị n'agbanyeghị na oyibo batazi ee ụfọdụ na-ewetazi biskit ụfọdụ eweta chinchin ọtụtụ ife eji atagharị ọnụ ụfọdụ eweta ife a na-eme nlacha nke a kpọ swit ee eh, ọma atọ na ọtụtụ ife ndị ọzọ mana ife a bụ ife onye igbo ọbụla bụ nwa afọ igbo maka nze ada akọ na obi kwesịrị na ọ ya dị echere onye ọbịa ee eh, ife a bụ ife e kwesịrị ịna-echere onye ọbịa ee eh, mụnwa na-ata ọjị igbo onye ọna bụ onye igbo puru epu na ala igbo amụrụ amụrụ kwesịrị na ọjị ka ị ya echere onye ọna bụ onye ọbịa ọjị bụ ife a na-echere ndị mba ma ha bịa n'ụlọ ọjị bụ ife eji anụ nwaanyị ọjị bụ ife eji agọ ọfọ n'isi ndị na-aba na anụm di na nwunye ọfụ ọjị bụ ife eji ekwubi okwu ife ọbụla ọjị bara bụ ife dị mma chineke na onwe ya kere ọjị kechere ya nwa ọjị a ọ dị ịnọ ị fụ na eke kere ụwa kere ọjị a ka ọ ma akpa anya ife a na-akpọ ya bụ ọ gbara one ọ gbaa ise onye ọna eweru nke ya ọ gbaa ịnọ onye ọna eweru nke ya ee chukwu kechara ọjị wachaa ya chịkọkwa ya ọnụ ọ nya bụ na ọ chukwu okike ka ọ bụ a sị na ọ chi ji oke chijioke bụ afa mmadụ ọ ife a bụ ife ọjị bụ n'ala igbo ife ọjị na-egosi n'ala igbo ọ nya ka eji kpọọ ya ọjị igbo i jee n'obodo ndị ugwu ị ma afụ ụdị ọjị a nke ha nwa dị iche nke a na-akpọ goro mana ị fụrụ anụ ọjị igbo anya ka eji ama ọka kara aka ee nze ada akọ na obi ebe ọ wụ na okenye puru epu na ọ fụrụ anụ ọjị igbo ọ ya ama ife dị iche ya na ọjị ndị ọzọ ife a bụ ife eji wee marụ ndị igbo mana ị gba nkịtị ife ndị a na-efunarị ya ya ọtụtụ ụmụazị ka ọ ya abụ i weta njirimara ndị igbo ha ama ama ife ọ bụ ha ama ama ife dị iche na ọjị ndị igbo na ọjị ndị ugwu ọ nya ka anyị ji gba mbọ na-akọwa ife a ee onye ọbụla bụ okenye kwesịrị ịnọdebe ụmụazị ịna-agwasị ha ife ha ga-eji wee mara maka ọ ya ife nna nna anyị ha tiri anyị n'aka ka anyị etinye ụmụ anyị n'aka anyị wezụga ya nekwa asụsụ igbo ka ọ na-ana nekwa omenala igbo ka ọ na-ana nekwa njirimara ndị igbo ka ọ nekwa ekike ndị igbo ka ọ na-ana nekwa ekene ndị igbo ka ọ na-ana obodo ọna nwere ekene eji wee mara ha ọtụtụ mmadụ che na ife a na-ekwe n'aka ekwe n'aka ị fụ mmadụ ekwe ya n'aka ife a bụ e, e, ife a bụ nsata ka asata ya ọ bụrọ anyị nwa nwe ikwe n'aka e, nke a na-ana ịtọ nke a bụ nke eji wee marụ ndị Igbo so ụmụ ife ndị a ka o kwesịrị anyị marụsịa ụmụ anyị afụ ebe ha na-azọnye ife ọzọ anyị jechaa na mba anyị ada anarute n'ụlọ maka onye ọna nwere ebe o si ọ ndị Amerịka doziri be ha ndị itali doziri be ha ndị ghana doziri be ha south africa doziri be ha o kwesịrị ka ọ na-anụ anyị ọkụ n'obi idozi ala Igbo ọ nya ka o ji dị mkpa anyị si n'ọjị anyị na-akọwa anyị banyegasịa n'ọtụtụ ife njirimara ndị Igbo dịka m na-ekwu na ekene kịta e nwee ndị na-ekwe n'aka ọ bụrụ ekene ha ụdị aka a na-ekwe otu a o nwee ndị ọ bụ ọnụ ha a na-ekwe n'aka otu a nya ekene eji mara ha nwee ndị na-ebi ọma ife dịka ndị ugwu ndị ugwu na-abụ ha fụ okenye ha gbunata ofu ikpere n'ala ndị ofe mmanụ na-abụ ha fụ okenye ha tọọ n'ala masara afọ n'ala ife niile na-abụ ekene mana ekene eji marụ ndị Igbo ọtụtụ ndị be anyị amarọ ya ife eji marụ ndị Igbo bụ ibi ọma ọ ndị nze ndị echiri echichi na ndị ichie bụzi ndị na-ana ịtọ mana ife eji marụ ndị Igbo bụ ibi ọma nwoke fụ nwaanyị nwaanyị ehunatara ya o tie ya aka n'azụ ọ bụrụ na nwoke na nwoke ha naabọ ebikọrịta ọma nwoke na nwaanyị ada ebi ọma obi na obi ọ nwaanyị na-ehunata azụ nwoke etie ya aka n'azụ o tuo ya nna anyị ọ ife ndị a ka ọtụtụ ụmụazị ndị ntorobịa kịta amarọ ọ nya ka o ji dị mkpa na emetụrụ ife ndị a aka daalụnụ